ndị na-eche na omenani igbo ụka igbo bụ ikpere alụsị ọ bụrọ eziokwu eziokwu bụ ndụ ịlafu mmadụ adịrị ya osu adịrọ oru adịrọ
today you're here to help our children both those who are in today's world and those who will come in future to understand what when they hear Nri, what do, would they understand? What values uh, has the dynasty brought into Igbo land?
Eh, Nri bidoro na ọ bụ diọkpala mgbe ọ bụ diọkpala ahụ ọ bụ Menri Menri bụ diọkpala Eri Okay. na Eri aka emesizielu ụmụ ọdụdụ nwa eri ka nri pụrụ je bido eh, the theocracy of what is a religious order founded on Igbo values and tradition. ka ọ pụlụ agwụ nwee ife ndị be anyị na-akpọ agwụ ọ ma gị i jee n'afa i jee afa a gwa ya ife ndị nọ n'ana ndị mmụọ nọ na- ndị nwụlụ anwụ chọọ ka i meelu ha Okay. ya ọ mụ ya o wee pụọ ma bịa na nke anwa pụọ bido ebe mbụ ọ, eh, eri mm, Menri diọkpala eri bili bụ ugbene and amanuke na ọka south local government ivere edu edu esi ya na eh, ịka nọ nso na ịnọkazi nso eh, eri aka na-azazi kịta ya Aguleri o wee manie wee jegide bata ọka gafee ọka wee ebe mbụ ọ nọ bụ ife ya nwa kpọrọ mkpume onyile enyi mkpume onyile enyi na osili village na Enugu ukwu nọdụ ebe ahụ mụọ ụmụaka ụmụ nwoke na-anọ nke mbụ bụ onye bidolu ebe a na-akpọ Enugu ukwu ha nkana nke ịbụọ bụ onye bidolu ebe a na-akpọ Nọfịa nke ịtọ bụ onye bidolu ebe a na-akpọ Enugu Agidi nwa ya nke ịnọ o nwerọ ebe o bidolu maka ọ bụlụ na ọ nwụchuru anwụchu tupu ọ nụọ nwaanyị ọ bụlụ na ọ nụrụ nwaanyị na ọ mụtarọ nwa nwoke So, and they were, there has not been much research. And what are much records of that child? Yes, mana o nwe afa. So, ọ nọzi ebe ahụ ụmụazị a bidocha obodo dị iche n'iche a nọkata di ọkpara ya nwụrụ ya nke bidolu Enugu Ukwu oo ọ na-eme nke na-esote ya nwụrụ a na-ekwu nke ịtọ nwụrụ ya ha agwụgo n'ọkwazi asọ nke a mara ya so onye nwa wee jee n'afa sị ọdụrụ ka ya mee maka na mmadụ ịnwụ n'iru nna ya bụ nsọ ana nnukwu alụ onye nna ya ayara ahụ ozu ya anya akpachapụrụ anya ọkwụ n'ọhịa ka a ya-eje nie ọ yara nie na ebe nna ya bi mba ayara nie afa wee sị ya na ọ bụrụ ibido eh, communities ka ị pụtara ije n'ive ịbịa ebe ahụ ibido eh, kingdom ebe ị ga- etu e, e e si efe ndị Igbo si efe Chukwu o wee gbarapụ ma ụmụ nwunye ya ma ndị awa niile wee gbadaba na ndagwurugwu nnukwu agụ dị tupu eluo na eh, Ezu lake ndị a kpọzi ndị ọcha kpọziri Agụlụ lake one side wụ Agụlụ the other side wụ Nri wee settle ebe a nụọ nwaanyị nụọ ụmụ nwaanyị mụọ mụta onye bidoro village a na-akpọ eh, Agbadana ma Uruọjị and ụmụ ya na villages a wụ ndị na-anọchi ọkwa ya ka o jewe ife and ọha ma ebe e niri ya ndị enụnwa nwụ na Nkpume Onyirienyi na Osili village Enugu Ukwu amarọzi ya o nwere na- mana onye nwụ n'iru nna ya anara anọchi nna ya nke maka ọ ma-eni nna ya ọ ma-akwa ya Ah, nya wụ ya kpata o ji awụ ị na-anụ eh, na Enugu Ukwu ọkpara Nri ọ bụrụ ndị chọọ i- ilafu onwe fe ilafukwu ndị Igbo na onye nwụrụ n'iru nna ya enwere enwere ebe ọ na-eje Eh, gbam maka na ọrụ dịrị ya na ọ wụ di ọkpara nna ya erike na ọ ya nwa ya-eni ya ya ya-akwa ya ya ya-anọchi obu be ya mana ọ nwụrụ n'iru nna ya ọ- yara anọchi n'obu ọ bụ ụmụ ụmụ ya ya-eje zaba di ọkpa mba na-eme etu a so ebe- na na nnukwu agụ a maka ọ- ife nna anyị lay emphasis wụ etu e si nwee ebe a na-akpọ Agụ Ukwu ọ bụrọ afa nwa Nri ọ bụrọ afa nwa Menri na ọ bụ a geographical location a geographical location ebe Menri settled wee chie ebe a ka ọ nọ wee chie ọzọ chọpụta ichi ọzọ chie si n'ekwe ebe a chie eze Nri bagharịa onwe ya afa Nri Ifikwuanịm Nri Ifikwuanịm ebe a ka ọ nọzi wee mụọ nwa wee ebe a ka ọ nọ wee gbasazie ya ụmụ ya na-ejezi ndị ọ mụtara ụmụ ụmụ ya na-ejezi ife a na-ekwu ife ahụ the earliest of the sons nọchiri 1040 2 or 45 AD ị ghọta mana ọ eh, na eh, 18th cen- 8th century ka ya ọ ma- migrate bịa ebe a ọkwa ife etu es- e nwegolu sci- eh, scientific evidence Yes, archaeological record. archaeological records mana archaeological record anwa gosi na nwa nwa ya anwa a fụrụ ozu ya na ebe akpa echebu na Igbo Ukwu emechizi chọpụta na Oreri na ọ nwa nwa nwa nwa nwa ya o nwee ka o si mee nne ya nachigha be eh, nne ya nọziara ebe a mụọ nwa ọ sị na ife e ji wee sị nya pụọ na palace na na ọ bụrọ ihe ọ ya akpọ ya chigha azụ mana ya kwetara na ọ nwa ya wejeri obere ọfọ sị ya na-echi na Oreri na ndị nọ n'akụkụ ebe anwa ị ghọta ebe a ka ọ nọzi chọpụta ihe mbụ etu e si echi echichi dị iche iche the, the most important of which is ọzọ ichi ọzọ ndị ọzọ niile o nwezi ndị o rika title a na-ebidori ma nwatakịrị dị e, mkpụrụ ụbọchị iri na ịbọ wee chibe echichi dị iche iche ma ịsa mgbo ma ime nke a mee nke nwere ma ime ihe ekwensu ma e, e, olu ifere ka arụ iri ọba na mmọnwụ ya ịma mmọnwụ Ịma mmọnwụ mmọnwụ, na okay, ịma isi ịchọ mmọnwụ n'ịtụ ehe virus, eh. a na-aga elu ọ mgbe i- i- i- tupu ichi ọzọ na Nri i ga-elugo ogo ịnụ nwaanyị a, mụta nwa ịmụta nwa nwoke ma nwaanyị i wee nwee ike ịma ọgbụ chi ebe ị ga-eje na-efe chi gị enye chi gị ekene na-ayọ Chukwu ma ihe ọbụla ị chọrọ ma emume dị iche iche ya ụmụazị na be anyị anara echi ọzọ ya eh, ebe a ka esi wezie ndị chi ọzọ anwa wụ agency bidozie ejebe ije jee kụzibe maka na ife nya nwa bu n'obi karịrị akarị nke mbụ bụ na ife ife ọ chọpụta na ife dị ọcha dị ọcha eziokwu bụ ndụ ịlafu mmadụ adịrọ ya maka na eziokwu nwere e, eziokwu oge ọbụla mana asị oge ọbụla ịchọ ịsị asị i nwe ike lozọ nke ị sịbugoro mbụ kọrọ ọzọ tinyerie anyị adịrọ na ya ọ ya kpata afọ ọcha na ife dị ọcha ji nọrụ n'etiti ife gbasara nri ma nzu a na-atụ ma nzu nzu a na-atụ ee ehe. ma agbọ a na-ekpu agbọ ọcha Mhm. ma ncha nke nke niile. bụ agbụ nke anyị agbọ ụgha ihe a Okay. don't mind na eji m eh, ekpu m ndị nwechara design Design, mana ọ dị pure one enwekwa m ya o Yes, pure Ehe, white. mana nke a na-adịkarị mma na foto ịghọta bido na mmadụ bụ mmadụ na o nwerọ anybody nwe right ịnọkata mepụ ibe ya ọbara the sanctity of human life promotion which brings everybody before Oriseburuwa to equality osu adịrọ oru adịrọ mgbe anwa palace eze nri na-adị anara egbu e, e, ya aja okirikiri ndị osu ma ọ wụ oru a na-achụ o nwere ike zọ ụkwụ na na palace awa ọ gwụgworo onye onye na-achụ ya echi azụ maka i mesie ike eze nri abụọ ọnụ ọ bụọ ghụ ọnụ e, i vuru nawa i i vuru i we anyị nwa adịghị egbu mma ọ dị agba egbe mba ncha ncha ọ sọọsọ eh, i- i- i- i- spirituality ịghọta ejima o nwe ndị ndị be fe na-awụ eh, nwa ụfọdụ mụọ na-ezopụta ofu nke ofu n'ime ejima awa chọọ onye na fa gbakọrọ na na nri Kụnye ya. achọrọ m ịkpọ afa mana o nwere bishop anyị ma ama na anglican church onye Ukpo Ọ- na be anyị ka ọ nọ to tokozi ya bụrụ mmadụ wee nachighakwa maka ọ wụ ejima so eh, ah, nsọ dị n'ala igbo nsọ niile n'ala igbo ọ eze nri bidoro ya mgbe ndị iri mmadụ a na-eribu o nwere obodo dị n'ụwa na-erire mmadụ at one stage or the other emekwa eche rafụkwa propaganda ndị ọcha wa rikwuru mmadụ at a certain stage not far away so ụmụ ife niile a na ije ọgụ na ịnụ agha eh, ife achọwa eh, enwe nsogbu eh, ofu ndị ụfọdụ ejee gbuo ibe ha enwe nsogbu na be anyị mgbe anwa ejee n'afa ife afa kwutere emee nye udo ewee dị ịghọta wee tinyelu ee na Chukwu a na-ekwu wụ Olise ebulu ụwa kelu ụwa a amasị amasị amasị amasị iche na ị machara ya ị na-alafu onwe gị maka echi niile ife ọzọ ee na ọ bụrọ uh, Chukwu abụrọ onye dị wicked na-anọkata ọ sị bịa eh, welu mmadụ wee gọrịa gọrịa ba igbue ọ bụrụ osu alụsị no na God is a kind God ọ nya wetara that concept n'ani Igbo before then everywhere and uh, oge anyị na-ekwu uh, confederation ndị ihe nọ na under uh, Nri influence dị too much to be called a confederation for example 1911 mgbe ndị ọcha chọọ ka enyelu Christianity aka ka o wee gbasaa ha kpọkọrọ over 100 communities n'Igbo land sị fa bịa ka eze Nri subelu fa nsọ ka onye ọbụla mee ife ọ na-eme ezukọcha etu anwa Ọnwụejeọgwụ bụ onye jee na archives chọpụta na and eze nọ mgbe anwa Ọbalike eh, Ọbalike nwụrụ 1930 ọ wụ 24 or so thereabout mana onye nọchiri ya wụ Tabansi Tabansi chiri 36 o wee kpọọ onye na-interpreta ya gwa ndị ọcha ihe etu Ọnwụejeọgwụ si wee kọwa na ife ya fụrụ na colonial records ee n'ime akwụkwọ ya na ya sị na ya na-asụbe nsọ ya ka mmadụ gbuwe ibie ribe ibie ma megbuwe ibie na ọ ya-enye nsogbu na ndị ya nwa bụ ọkwa nyanwa na ya nwa mmụọ maka na tupu ichi eze Nri ị ga-aga through a process of ritual death yourself edobe gị na mgbe anwa shallow grave kwaa gị etu esi akwa onye chizuru echizu nwụrụ nụ nwunye gị eh, mefi ajadu ma ọ kwacha gị Eh? mana tupu eh, imechara nke ahụ ịma aja ya echizi ọzọ mmadụ si abata afọ ịgọ mmụọ ịma aja wee fụọ wee jebezie ije dị na ichi eze ị natakwa ebe a na-akpọ abanwe arọ n'ọfịa e welu eh, abụbụ osisi lụọla gị tent ebe ị ga-anọ until na a lụzia obu nnukwu obu be gị i neve anya Nri na internet ị ga-afụ the very long obu nke nke Ọbalike ị ghọta Ọbalike onye nọ Eze Nri tupu e chie Tabansi ya anyị fụrụ ka anyị maka abụrụ m ọ mbọsị a ka one Professor Basu nọ na eh, School of Oriental and eh, African Studies ji foto Ọbalike wow wee bịa- mbọsị a na- na- 2000 and, eh, I think 2018 2018 ka anyị wee vụ foto ya from their records wow ị ghọta
so o wee bụrụ ya na udo wụ nọ n'etiti isi na Nri bata ndị Wawa ọ bata ọ bata ife adị mma na ọ bata Nri bata udo adị ebe ọbụla a na-eso udo adị a kụọ ogene gwa unu na nwere ihe ọzọ mmadụ ara eri ibe ya na o nwekweni ndụ o nwekwe onye na-eweta ya na ọ sọ ohu Chukwu na-eweta ya ndị na-eche na omenani Igbo ụka Igbo bụ ikpere alụsị ọ bụrọ eziokwu na omenani Igbo Nri established the fact na Chukwu nọ n'etiti ife niile ya mere e ji aba ya Chukwu Okike Olise buru ụwa ehe eh, ndị ụfọdụ a na-etuzi ọ dịka ndị Ọnịcha amasị amasị amasị amasị na ụmụ ife niile ị ghọta na ndị Igbo kwete n'ohu Chukwu mana egwu ya na-atụ va e wee sị i ye-ekperi gị bido na nna gị va wụgoro mmụọ nwụrụ anwụ fa mechie sị na nke a na ọ dịrọ ka o zuru na nwoke a abụrọ nwoke Chukwu a abụrọ onye sọsọ nna gị va ya na wee chọọ supernaturals ọ nya wụ alụsị na-abịa between nna anyị ha na Chukwu
anara egburu ihe egburu he mmadụ ụfọdụ ọkụkọ akwa ọkụkọ depending on uh, uh, the degree ụfọdụ ọ bụrụ uyom ọkụkọ ụfọdụ ọ bụrụ ọkụkọ nwunye ọkụkọ nnekwu egbene ọkarịsịa ọ bụrụ ewu ọ bụrụ ịnyịnya ọ bụrụ atụrụ ọ bụrụ ebune ọ bụrụ efi na nwere never a human being in our nri what nri gave to Igbo land it does not mean na o nwere achọrọ m ịkpọ ava na o nwere ndị na-sacrifice human beings till lately o nwekwu ndị na-eri human beings anyị maara 1950 60 yes even in our neighborhoods eh, eh, so ọ ka ị mara a na-ekwu maka onye ndị nwere ike ịchọpụta na the sanctity of human life and the dignity of the human person which took the United Nations, the world,

i wee nọkọta wee mesie enyi ike nke imefie ọbara alụ nke anwa ka alụ na imetụ nwoke merụọ ya arụ mefụta nsọ ana ya ihe nri bidoro eke oye afọ nkwọ afịa na anọ dị n'ụbọchị ị bịa bata anyị enwe ebe eh, afịa nke eh, eke ya isi ụbọchị nwee nke nke oye nwee nke nkwọ nwee afọ nri priests na-ejegharị n'ala Igbo jee na-edo alụsị ya niile deity na deity deidify that's why anyị ji agụ arọ that's why anyị ji agụ arọ etu esi wee kọwachi ya e, e, izu abụrụ eke oye afọ nkwọ bụrụ ụbọchị na anọ mhm. izu asaa abụrụ 28 days ohu ọnwa and ọnwa ka e ji ya ọnwa ịtụ na ọnwa ịda ka e ji ama mgbe ọnwa ọzọ bidoro and ọ dị ọnwa iri na atọ e, iri na ịtọ ọnwa iri na ịtọ 13 long before the Christian Gregorian calendar, calendar of 15 that is 16th century ka ha bido gụwa anyị bido gụwa arọ 1042 AD nri wetarie wee lukwa echi nri na-agụrụ Igbo arọ eze nri wee eze enugwu ukwu bụ ndị many communities wu ụmụ nri maka yo ndị agụ these three ọbọkwasịfa amaọbịa nwere direct connection and relationship with nri ụmụ nri mana o nwezi nke a na-akpọ nri in- ụmụ nri di- in diaspora which is by the time Onwuejeogwu finish his eh,

ndị ọcha enwere ike ipronounce nshi nshi so many like eh, kedu afa ebe a former governor eh, ọwa ọwa oyibu ebe the former governor eh, nke onye igbo delta si ha bụ ndị nri mgbe mgbe onye eze na-achị ọwa nya na the that governor the first time o seta ụkwụ na nri anyị kpọrọ meeting ndị njikọta ụmụ nri e, e, akpọrọ ya before me ọ landịrị ebe a chịrị aja na ana dee n'ile si na nna ya gwara ya n'ebe a ka ha si ọ bụrọ na akọrọ na akọrọ m n'ọọ nke m hụrụ n'anya ị ghọta ya etu a ka ọ dị all over the place so eh, ị bịa na meeting eze erichie ya na mmadụ anara erikọ ife ya na mmadụ anara awụkọ arụ ọ nara arapụkwu nri je ebe ọna a na-abịa ahụ ya maka mmụọ ka ọ wụ na ọ bịa na cabinet meeting ya a ga-enwe onye na-anata ya okwu a bịa kwuo ife a ya-ekwu maka ya ndị mmadụ ndị nzemabụa ebido kpaba akpagide alọ kpakata kpakatazi ya o nwee ka ofu onye si kpok- mee ka ọ ya-ekpokọ okwu ife bụ consensus ọ kụọ mgbịrịmgba ya onye na-anata okwu eje si ya igwe kedu ọ sị ya na ihe onye Enugu kwuru isiokwu o nwere onye ga-anụ ihe ọ gwara ya ahụ ọ sọsọ onye nwa ewee si onye anwa kwukene ife ahụ i kwu

na ya mara ajụzi kedu ebe o si ọrụ amụghị tinye n'ọbara a na-etinye n'ọbara marịchawa marịchawa anụ anụ ahụ anụ ọbịa bụ so only difference will develop the intellect Yes. anyị nwe ndị- anyị nwe ndị ụmụ anụmanụ e nwere wee biri organize ma develop ha and so on